Aw bisimila an ka sɛn youtube sanfɛ sɛn youtube nin tɔgɔ ye ko easy english easy e b'a fɛ ka angilɛ kalan nɔgɔya la ani teliya la i y'abɔne sɛn nin na angilɛ ye kan ye min ma ka di diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ angilɛ fɔ ka baara sɔrɔ teliya la i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ angilɛkan don i yɛrɛ fa jamana kɔnɔ ka dɛsɛ ka baara sɔrɔ anterepirizi etaranzɛriw la i n'a fɔ siniwaw walima ɛndiyɛnw ani turikiw angilɛ mɛnbaliya b'o lase mɔgɔ ma o la ka se ka angilɛ kalan teliya la i fa kan na n'o ye ka angilɛ kalan ni bamanankan ye an ka nin sɛni youtube ka baara bɛnnen don o ma n'o ye english easy angilɛ ale bɛ labaara diɲɛ baara yɔrɔ diɲɛ fɛn caman na fɛn min ye baara domɛni ye n'a fɔ ma ko le marché du travail ani kalan n'o ye edikasiyɔn fo ka taa se entrepreneuriat ma n'i tɛ angilɛ mɛn ninnu bɛ gɛlɛya i bolo kosɛbɛ o la angilɛ ye kan ye min ma ka di diɲɛ jamana caman bɛ baara kɛ ni angilɛkan ye hali yɔrɔ minnu na ni angilɛ tɛ fɔ yen ni angilɛ jamanaw tɛ nka n'i bɛ angilɛ mɛn n'i taara i bɛ se ka baara kɛ ka sababuya kɛ angilɛ mɛnbaga ka ca u cɛ la i n'a fɔ sini ɛnduw fɛ ani arabu jamanaw la o la i y'abɔne an ka nin sɛn youtube na angilɛ kan i bɛna mɛn teliya la ani nɔgɔya la an bɛna kalansen min d'i ma bi kalansen ninnu bɛna kɛ ka a sigiyɔrɔma kelen kelen kelen fila fo ka taa se a dan na n'i ye lesɔn fɔlɔ lajɛ pour que i ka se ka faamuya sɔrɔ taa lesɔn filanan ɲini kalansen sabanan fo ka taa se a laban ma o ɲuman ye k'i abɔne sɛni na i ka to ka lesɔn ninnu lajɛ kelen kelen ka video fana lajɛ f'a dan n'i ye video dan tilancɛ la i tɛna lesɔn bɛɛ faamuya dɛ an bɛna kalansen min di bi a fɔ ma ko lesson one n'o ye lesɔn fɔlɔ ye ale bɛ fɛn min kan o ye foli de ye greetings greetings o ye foli ye foli ye fɛn ye min ni diɲɛ siya caman bɛ baara kɛ n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya angilɛw fɛ yen u ka foli ko ka bon kosɛbɛ i man ka adɛrɛse mɔgɔ la n'i m'a fo i b'a fo ni bonya ye ka sɔrɔ k'i mago ɲini a fɛ baara ɲini na o ɛnfɔrimasiyɔn ɲini na o fɔlɔ i ka foli kɛ fɔlɔ o la angilɛw kɛlen bɛ ka foli tila ka taa gurupu ba fila ye u b'a fɔ foli dɔ ma ko

hello i bɛ se k'ale fɔ waati bɛɛ hello i b'a fɔ sɔgɔma hello i b'a fɔ tilegan fɛ hello i b'a fɔ su fɛ hello ale faransɛ salut i ni ce i ni ce hello hello ale fana k'a fɔ k'a teliya angilɛw fɛ o i b'a fɔ ko hi hi hi sir hi miss Hi Musa. Hi Ibrahim. Hello Patrick. Hi. Dɔw fana b'a fɔ ko halo halo nin saba bɛɛ kelen hello hi halo nin saba bɛɛ kelen n'i ko mɔgɔ ma hello i y'a fo n'i k'a ma halo i y'a fo n'i ko hello i y'a fo o bɛɛ kɔrɔ i ni ce nin ye foli ye min sirilen tɛ waati la i b'a fɔ sɔgɔma hello i b'a fɔ tilegan fɛ hello i b'a fɔ sufɛ hello wa ni mɔgɔ fana y'i fo hello i bɛ se k'a jaabi ni foli ye minnu sirilen don waati la an bɛ sɔgɔmada la ni ne ko i ma sisan ko hello i bɛ se k'a jaabi i b'a fɔ good morning sufɛ dɔ k'i ma ko hello i b'a fɔ good evening tilegan fɛ dɔ ko hi i b'a fɔ good afternoon donc i bɛ se ka foli min bɛ se ka kɛ ka ɲɔgɔn jaabi a kɔni tɛ bɛn i ka mɔgɔ fo a tɛ bɛn i ka mɔgɔ fo foli la min tɛ bɛnnen tɛ n'a waati ye fo n'a bɔra hi ou bien hello sɔgɔmada fɛ sisan e ko mɔgɔ ma ko good good evening ayi o man ɲi walima su fɛ e ko good morning ayi k'a daminɛ an ye waati minnu fɔ six heures fo midi i b'a fɔ good morning i bɛ se ka good b'a la i b'a fɔ morning morning ka daminɛ midi fo dix sept heures i b'a fɔ good afternoon afternoon afternoon good afternoon

i jija ka video nin suivre fo a dan na pour que ka lesɔn ninnu faamuya nin kɔfɛ video filanan bɛ tugun nin na n'o ye lesɔn deux ye lesɔn two an bɛna lesɔn ninnu numéroter ka taa i b'a jateminɛ sanfɛ dɔrɔn i bɛ lesɔn nimero sɔrɔ yen k'an bɛn waati wɛrɛ